Haigh Dia dhaoibh agus tá fáilte romhaibh ar ais. Tá brón orm go bhfuil mé beagáinín déanach ag cur an fhíseáin seo le chéile díbh ach bhí mé gnóthach! Whew! Bhí mé ag obair go crua ach ar aon nós tá an t-am agam inniu chun seo a chur le chéile díbh agus tá sceitimíní orm, tá sceitimíní orm mar tá rud nó dhó le taispeáint agam díbh agus. níos mó ná sin fiú. Ach fan liom agus foghlaimeoidh sibh. Seo ceacht Gaeilge ar aon nós do na híseal-ranganna agus an téama atá agam inniu ná Cén téama a dhéanfaidh mé libh? An scoil? Ní hea, ní dhéanfaidh mé an scoil. Bia? Ní dhéanfaidh mé bia. Éadaí? Éadaí? nach ndearna mé sin an uair dheireanach, ní dhéanfaidh mé éadaí, déanfaidh mé siopadóireacht libh! Is maith liom a bheith ag siopadóireacht, is maith libh a bheith ag siopadóireacht, is maith le gach duine ar domhan a bheith ag siopadóireacht. An gcanfaidh sibh liom? Is maith liom ag siopadóireacht, is maith liom ag siopadóireacht, hé hó a mi dheaidí yó, is maith liom ag siopadóireacht. Cad a cheapann sibh faoi mo chóta nua? Bhí mé ag siopadóireacht ar an Satharn agus cheannaigh mé seo dom féin. Maith go leor, nach ea? Yeah, réasúnta. Agus cad eile a bhí, ó bhí mé san ollmhargadh, sin an siopa mór agus cheannaigh mé go leor bianna deasa dom féin, ó cheannaigh. Ach bhí mé ag siopadóireacht in áit éigin eile chomh maith. An tseachtain seo caite, ní raibh mé sa siopa ceoil, níl mé ag labhairt faoi sin, níl mé ag labhairt faoin siopa spóirt, Ní hea. No, ní raibh mé ag siopadóireacht sa siopa leabhar. Ní raibh. Cá raibh mé ag siopadóireacht? Tar liom go bhfeicfidh sibh. Bhí mé ag siopadóireacht i siopa na bpeataí. Sea. Agus, fan go bhfeicfidh sibh, ní cheannaigh mé madra, ní cheannaigh mé cat, ní cheannaigh mé coinín. Ní cheannaigh mé, cad eile a dhíolann siad ansin? Níl fhios agam. Hamster? Ní hea. Ní cheannaigh mé aon rud cosúil leis sin. Cheannaigh mé rud nó dhó nó trí nó ceathair don uisceadán. Fan go bhfeiceann sibh an uisceadán, uisceadán na scoile, an bhfeiceann sibh an stuif atá nua laistigh anseo san uisce? Feicim dhá iasc ollmhór ansin ag an mbarr agus tá dath órga orthu ar an mbarr agus an bhfeiceann sibh an bolg atá orthu? Bolg bán agus droim órga nach bhfuil siad galánta. Tá, agus níos mó ná sin, an bhfeiceann sibh na cinn mhóra dubha chomh maith? An bhfeiceann tú an lead mór sin nach bhfuil sé chomh chomh deas? Bhuel, now nach raibh mé ag siopadóireacht! Mar a dhúirt mé, bhí mé i siopa na bpeataí. Agus theastaigh uaim éisc nua a cheannach. Agus cheannaigh mé iad díbh. Tá siad chomh deas! Yeah, no, tá na cinn beaga ann go fóill is dócha. Tá siad fós i bhfolach ansin sna poill. Ach na cinn mhóra! Whoa, whoa, whoa! Yeah, bhí a fhios agam go mbeadh sibh sásta leis sin. Bhuel, sin an píosa nuachta a bhí agam díbh, ach ar aon nós, lean mé isteach san oifig agus léifidh mé scéal nó dhó díbh, chomh maith le rud nó dhó eile freisin. Bhí Uasal Ó Neachtain ag siopadóireacht, bhí sé ag siopadóireacht, Hé hó, mo dhaidí ó, bhí mé ag siopadóireacht. Cá raibh Mister Neachtain ag siopadóireacht? Cá raibh Uasal Ó Neachtain ag siopadóireacht? Hé hó mo dhaidí ó! Cá raibh Uasal Ó Neachtain ag siopadóireacht? An raibh sé sa siopa spóirt? Ní raibh sé sa siopa spóirt. An raibh sé sa siopa ceoil? Ní raibh sé sa siopa ceoil. Cá raibh mé? Bhí mé i siopa na bpeataí! Agus cheannaigh mé go leor éisc nua dom féin. Bhuel, Thaitin siad liom ar aon nós. Agus tá súil agam gur thaitin, go dtaitneoidh siad go mór libh nuair a fheiceann sibh i gceart iad. So, ar aon nós, leanfaidh mé ar aghaidh go bhfeicfidh mé, oh yeah, an téama mar a dhúirt mé, siopadóireacht. So, cuirfidh mé mo ríomhaire ar siúl anois go bhfeicfidh sibh cad tá anseo agam. Tá mé beagáinín mall ag tosú, oh, i dtosach bárach. An bhfeiceann sibh sin. Cén Ghaeilge atá ar sin arís? An bhfeiceann sibh anseo iad? Bhí siad agam an tseachtain seo caite agus ní dóigh liom go raibh an Ghaeilge ceart agam dóibh ag an am. Bhuel, an Ghaeilge atá orthu ná fáinne eochracha! Fáinne eochracha. Agus tá na heochracha go léir ann. Osclaíonn an ceann seo doras amháin, osclaíonn an ceann sin doras eile agus tá ceann ann do na geataí. Ó, níl fhios agam, tá ceann ann do don oifig agus tá ceann ann do cá Nan Ó Néill an prefab lasmuigh. Tá siad uilig ann. Ar mo fháinne eochracha, sin rud amháin. Now. Nár fhoghlaim sibh focal nua? Fáinne eochracha. Agus. Casfaidh mé mo cheamara timpeall go bhfeicfidh sibh anois. Bhí mé ag iarraidh rud eile a thaispeáint díbh. Agus casfaidh mé. Now, an bhfeiceann sibh an rud seo? Cén Ghaeilge atá ar na rudaí seo? An dtabharfaidh mé an Ghaeilge díbh? Crosóg. Abraigí amach dom é, crosóg mhara! Crosóg mhara, crosóg mhara, crosóg mhara, crosóg, crosóg mhara. Agus an plean atá agam ná dul go dtí siopa na bpeataí arís ach an uair seo crosóg mhara a cheannach! Cad a cheapann sibh? Crosóg mhara! Nach mbeadh sé sin thar barr! Ok, bhuel scríobfaidh mé síos ar pháipéar é. An mbeadh sibh sásta le Crosóg Mhara? Bheadh, nach mbeadh? Maith go leor. Crosóg, C-r-o-s-o fada-g, mhara, m-h-a-r-a. Cé mhéad a cheannóidh mé? Ceann amháin? Dhá cheann nó trí cinn? Trí cinn. Ok, seo mo liosta siopadóireachta agus tá sé agam anseo. Féach, casfaidh mé seo timpeall go bhfeiceann sibh. Crosóg mhara fá thrí. Ok, ok, cuirfidh mé sin i mo phóca. Féach, fan go bhfeice sibh. Tá pócaí ar mo sheaicéad nua. Féach. So fan go bhfeicfidh sibh le mo liosta. Déanfaidh mé mo dhícheall crosóga mara a cheannach díbh. Ach níl mé ag déanamh aon gheallúint, ar eagla nach mbeidh mé in ann ceann a fháil. Ach déanfaidh mé mo sheacht ndícheall díbh. Ok, casfaidh mé seo timpeall go bhfeicfidh mé. Agus a pháistí, bhí focal eile agam an tseachtain seo caite nach raibh ar eolas agam. Sin cnó. Ach cén sórt cnó? dearcán! Sin dearcán. Yeah, agus fásann an dearcán ar an gcrann dara. So arís, an Gaeilge nua atá agam inniu ná dearcán, abraigí amach dom é, dearcán! Agus tá, téann amhrán leis sin, an gcanfaidh mé amhrán díbh?

Suas, suas, suas, suas, suas, suas, bailigh na cnónna, bailigh na cnónna, tar anuas. Ok, taispeánfaidh mé an ceann seo díbh freisin. Iora rua, mar seo ceann nua díbh. Má chuirim isteach an focal seo SQ, U agus anseo, agus fan go bhfeice mé, agus gheobhaidh mé cad is iora rua ann.

Mhara agus mar a dhúirt mé, an fáinne eochracha. An méid sin Gaeilge! Cad a dhéanfaidh sibh leis an méid sin Gaeilge? Bhuel, déanfaidh sibh bhur ndícheall smaoineamh air. Maith go leor? Ní dhéanfaidh mé an ceann sin, déanfaidh mé an ceann seo libh. So, seo scéal álainn, álainn Gaeilge. Now, an rud atá go deas faoi seo ná go bhfuil an scéal seo réasúnta simplí. An t-ainm atá ar an scéal inniu ná Gus ag siopadóireacht. An bhfeiceann sibh G do Gus? Seo Gus agus níl, níl 'fhios agam, seasann L do b'fhéidir Lily nó b'fhéidir Liam nó níl 'fhios agam. Bhuel, ar aghaidh linn go bhfeicfimid. Agus rachaidh mé síos beagainín anseo go bhfeicfidh, go bhfeicfidh mé. Ar aon nós, seo é an siopadóir agus deir sé Dia dhuit! An bhfeiceann sibh sin? Dia dhuit! Agus tagann guth isteach, Dia is Muire dhuit! Éasca go leor, nuair a fheiceann sibh mé ar maidin, ná déanaigí dearmad air sin a rá liom, Dia dhuit a mhúinteoir! Nó Dia dhuit a phríomhoide! Nó Dia dhuit a Uasail Neachtain! Agus déarfaidh mé, Dia is Muire dhuit! So, okay, ná déanaigí dearmad air sin! OK, fan go bhfeicimid. An bhfuil aon rud nua eile sa scéal seo? Bogfaidh mé síos go bhfeicfidh mé. Is aoibhinn liom é! An bhfeiceann sibh seo? Now, cad atá uait? Deir an siopadóir sin, Cad atá uait? So smaoinigí ar sin anois. Téann tú isteach sa siopa. agus feiceann tú an siopadóir agus déarfaidh an siopadóir Dia dhuit, Dia is Muire dhuit, cad atá uait? Agus nuair a théann mé isteach i siopa na bpeataí, beidh an méid seo le rá agam. Déarfaidh mé, Haigh, a shiopadóir, Dia is Muire dhuit, tá crosóg mhara uaim, más é do thoil é. Cad tá uait? Now, dá mbeadh tú i siopa leabhar, an freagra a bheadh agatsa ná, Tá leabhar uaim, nó leabhar, más é do thoil é. Dá mbeadh tú i siopa spóirt, b'fhéidir liathróid. An dtuigeann sibh mé? So, fan go bhfeicfimid anois. Cuireann an siopadóir an cheist, Cad atá uait? Cad atá uait? Agus síos linn beagainín arís, níos mó. Milseán! Más é do thoil é. Ó, tá Gog i siopa milseán. Tá sin ceart go leor. Milseán más é do thoil é. Cad tá uait? Milseán más é do thoil é? Seo duit! Nó seo dhuit! arsa an siopadóir. Agus féachaigí air seo, cé mhéad é sin? Sin cé mhéad. Ha ha. Euro amháin. Más é do thoil é. Sin euro amháin. Más é do thoil é. Euro amháin. Cad a cheannaigh sé? Milseán, ní fhaca mé an sórt milseán sin ariamh. Chewits, b'fhéidir, ha? Ar aon nós, leanfaidh mé ar aghaidh go bhfeicfidh mé. Go raibh maith agat. Seo duit, ba chóir dom a rá, arsa Gug, an euro ina láimh aige. Go raibh maith agat. Slán agat! Slán leat! Slán agat! agus críochnaíonn sé mar sin. Now, sin deireadh an scéilín. Ní raibh mórán ansin ach ag an am céanna a pháistí, bhí go leor ann. An bhfeiceann sibh an Ghaeilge? An mbeidh sibh in ann dráma mar seo a dhéanamh sibh féin, so, okay, taispeánfaimid díbh.

OK, bhfuil sibh réidh? So, cuirfidh an custaiméir guth mar sin air féin agus labhróidh mise cosúil liom féin, is dócha. So, bainimid triail as an nGaeilge sin arís a chonaic sibh sa scéal. Chuala sibh mé ag léamh, now ná ligigí síos mé. An chéad rud, cad é a dúirt an siopadóir nuair a tháinig sé, nó sí, an custaiméir ag teacht isteach? Dúirt sé Dia dhuit, Tá go raibh. Dia dhuit. Dia is Muire dhuit. Now, cad a tharla ina dhiaidh sin? An cuimhin libh cad a tharla? Uh, cad atá uait? So, mise atá leis. Uh, cad atá uait? Fan go bhfeice sibh. Milseáin! Milseáin! Ó siad ó thuile! Milseáin! Milseáin an ea? Sea, milseáin! Is maith liom milseáin! Ó, tá's agam milseáin! OK, leanfaidh mé ar aghaidh beagáinín níos mó go bhfeicfidh mé. Bhuel, maith go leor, seo duit. Tóg é. Ó, anois, milseáin! Nim-nim-nim-nim-nim! Agus síos arís beagáinín go bhfeicfidh mé. agus an custaiméir. Cé mhéad é sin? Gabh mo leithscéal, níor chuala mé thú. Cé mhéad é sin? Cad a dúirt tú? Cé mhéad é sin? Ó, cé mhéad é sin? Níor chuala mé i gceart thú. Eh. Sin euro, más é do thoil é. Euro amháin? Euro amháin! Sea, chuala tú mé, euro amháin. Ok, maith go leor, tá euro i mo phóca. Tá euro i do phóca? Tá! Tóg amach é. Tógfaidh! Fan nóiméad! Ok, fanfaidh mé. Seo duit! Ó, go raibh míle maith agat. An-mhaith ar fad. Slán leat. Slán agat! Feicfidh mé arís thú. Now nach raibh, ní raibh sé sin ró-dhona, an raibh? Siopadóir mise agus mo chustaiméir. Rinne mé mo dhícheall ar aon nós. Bheadh sibh in ann é sin a chleachtadh i mbeirteanna. Now, tá scéal eile agam díbh, mar bhí an ceann sin an-an-ghairid, agus taispeánfaidh mé an ceann seo díbh go tapa. Bhfuil sibh réidh dó seo? Okay, cá bhfuil mé? Bronntanas do Mham. Agus now, okay. Lá breithe Mham atá ann. Lá breithe sona dhuit arsa Daidí agus téann Daidí amach ag siopadóireacht. Tógann sé a bheirt pháistí leis sa charr chun bronntanas a cheannach do Mhamaí. Now, cén ceann a phiocfaidh sé? An bpiocfaidh sé na bláthanna? An rachaidh sé go dtí an siopa leabhar? Nó an rachaidh sé go dtí an siopa seacláide? Cén siopa a phiocfaidh siad? Bhuel, fanfaimid, fan go bhfeicimid. Chuaigh Daid Chuaigh Daid, Liam agus Eoin ag siopadóireacht. Seacláid! Cheannaigh Eoin bosca seacláidí dá mham. Mmm, an-sásta leis féin. Tá an bhean sásta freisin go raibh custaiméir aici. Siopa leabhar! Yay! Seo leabhar deas. Cheannaigh Liam leabhar di. Seacláid agus leabhar. Cé thug an, cé a cheannaigh, ba chóir dom a rá, an tseacláid di? Cheannaigh Eoin an tseacláid. Cheannaigh Liam an leabhar. Anois, cad a cheannóidh Daidí? Ó, chomh rómánsúil, Daidí. Maith an Daidí, bláthanna. Ó, an bhfeiceann sibh iad? dearg, na cinn is fearr léi, an rós, is dócha. Cheannaigh Daid bláthanna di. Féach, maith thú, a Dhaid. Agus tá Mam sa bhaile ag fanacht, Fuair mé bronntanas duitse, a Mham! arsa Eoin. Thug sé an bosca seacláidí di. Mmm. Bhí Mam, tá mé anseo, bhí Mam an-sásta. Ó, seacláidí deasa, ar sise. Go raibh maith agat, a stór. Fuair mé bronntanas duit a Mham! Cé hé an leaidín seo arís? Cé a cheannaigh é sin? Cad is ainm dó an rachaimid suas go tapa chun a fháil amach? Cad is ainm dó? Liam, nach ea? So sin Liam. Yeah, Eoin a thug an ceann sin di. Oh, yeah, seo Liam. Thug, thug sé an leabhar di. Bhí Mam an-sásta. Ó, seo leabhar deas, ar sise. Go raibh maith agat, a stór. Isteach le Cáit. An raibh Cáit ag siopadóireacht? Ní fhaca mé í ag siopadóireacht in aon chor. Cad tá aici do Mham? Á! Féach, cárta. Thug sí cárta do Mham. Ceann a rinne sí fhéin freisin fiú. Is iad sin na cártaí, na cártaí is fearr, na cinn a dhéanann tú tú fhéin. Tá sí ag déanamh go maith, Mam, nach bhfuil? Ó! Nach deas an cárta é a stóirín, arsa Mamaí. Go raibh míle maith agat. Thug Dad na bláthanna do Mham agus, bláthanna cad eile atá ag Dad di? Ooh! Níos mó ná bláth! Agus thug Mam póg, póg, do Dheaid. Now, nár chríochnaigh sé sin go maith? Bhuel, sin deireadh leis an scéilín is dócha. Lá breithe Mham a bhí ann agus chuaigh Dad, Liam agus Eoin ag siopadóireacht. Bhuel, casfaidh mé mo cheamara timpeall ar feadh soicind. Teaspáineann sé sin díbh gur is féidir le buachaillí agus fir siopadóireacht a dhéanamh chomh maith. Nílimid ró- chomh dona sin. Nílimid chomh dona sin, déanaimid ár ndícheall de ghnáth. Ar aon nós, bhain mé an-taitneamh as a bheith ag labhairt libh. Ní dhéanfaimid dearmad ar mo liosta. Tá orm dul ag siopadóireacht anois agus cad tá le ceannach agam anois? Crosóg mhara agus fá thrí. Huh! Déanfaidh mé mo dhícheall. Slán libh, go n-éirí libh, bia seachtanáin agaibh.